Amwene, pa September 20, 2003, America tsopano ndi anzawo including Britain ndi ndi maiko ena amu Nato eh, anapita kukalowa ku Iraq tsopano. Cholinga chawo agwire Saddam Hussein, amuchotse pampando kapenanso amuphe kumene. Koma atalowa mu Iraq, miyezi inadusa asadampezebe Saddam Hussein kuti ali kuti. Zinatheka bwanji? Takhalani pomwepo. Ndine Nesta the Black Teacher. Ngati simunandipangebe follow, ndipangeni follow. Ngati simunapangebe subscribe, remember to subscribe to my YouTube channel, The Black Teacher. Eya. Um, tikumbukire kuti 1998 ndanena kale za operation desert fox operation desert fox eh, america inapita kukaponya mabomba ku baghdad capital city ya iraq cholinga choponyera mabombawa um, ankanena kuti saddam hussein waphwanya chipangano eh, chimene adagwirizana mmene inkatha nkhondo ya ku gulf the gulf war eti ndiye amanena kuti waphwanya zipangano zimene anagwirizana zipangano zake zidali zotani chipangano choyamba chidali chonena kuti iraki sadamu asiye kupanga zida weapons of mass destruction zida zoopsa za nkhondo amatinso asiye kupanga zida za machemicals chemical weapons okay gwirizano wina udali wonena kuti asiye kuulutsa ndege za nkhondo ku south ndi ku north kwa dziko lake la iraq a no fly zone okay pamwamba pa zimenezi adayipatsa iraki ma sanctions ambirimbiri e ma sanctions ngati amene ali ku iran lero aja koma saddam hussein anali defiant amalankhula samapepesa eya mmene akulankhulira lero ayatola ku iran Uh, chipangazo- chipangano china chimene ankanena kuti anaphwanya chidali chonena kuti anagwirizana kuti kumene kuja kuzipita ma un inspectors ma inspectors a un apite akaone zimene zikuchitika ku, ku, ku iraq ndipo ma inspectors aja amati akapita boma la saddam silimawalola kupita malo amene akufuna amakaone kaoneni apo kaoneni apo ndipo ma inspectors aja anapita maripoti awo onse anali onena kuti sadapezeko sadaoneko zida za nkhondo zoopsa, sadaoneko ma chemical weapons, sadaoneko kuchitika zina zake zoopsa, ma report awo amatero. Koma ma Americans ndi ma British samakhulupirira. Ndiye adapitirizabe ku- ku- kumemeza anthu kunena kuti Saddam akupanga zida zoopsa. Ngakhale ma report a UN ama inspectors aja amanena kuti ayi sadapezeko umboni. Mistake inali yonena kuti naye Saddam M'malo mokana, amagwiritsa ntchito fear imene ijayo ngati yompatsira mphamvu kuti ali ndi chinthu chimene akudalira. Mapeto ake, Britain, Prime Minister wake, Tony Blair, Purezidenti wa America, George W. Bush Wachiwiri, mm, adagwirizana ndikupanga convince United Nations kuti iwowo akupita akathane ndi Saddam Hussein. Ngakhale United Nations Security Council. siidavomereze, iwobe anapita kumene kuja ndikupanga kampeni yopanga convince maiko kunena kuti ukuku kuli zida zankhondo zoopsa ndipo tikachedwa uyuyu apanga zoopsa ndiye adapitadi eya adapitadi ku Iraq America 2001 inapangidwa attack ndipo adapita ku Afghanistan kusaka Bin Laden panthawi imeneyi adali asadampezebe Bin Laden. ndiye kunalinso ngati kungopenga misala munthu amene timafuna taphulitsapulitsa dziko lonseli koma tilibe umboni oti tamupha bin laden kumapezeka kuti kukumveka mphekesera kuti mwina amupha mwina anamupha kumabomba kwakuti mwina kenaka amazatumiza uthenga bin laden uja zomwezo ndi zimene zinka- zinachitikanso ku iraki asilikali a america ndi anzawo atalowa mu iraki adaphulitsapulitsa ndipo analowa ndikufika pa ground ndipo amayenda nditu ma streets kumene kuja masapota a gadafi a, a, a sadamu amamenyana nawo zoomberana komabe asilikali a america ndi anzawo adali ndi zida zoopsa eya komanso ku iraki kuja adagwetsa boma la sadamu tinanena kale kuti sadamu amakhaulisa ma kurds amakhaulisa ma shias ndi ma shia aja ndi ma kurds aja anatenga mbali ya ma americans moti adapanga celebrate kuphwasula zi, zikwangwani zithunzi za, sa- za, za sadamu zonse kugwetsagwetsa zima statues zake adali masapota a anthu amene adazunzika pa ulamuliro wakewo okay now asilikali aja cholinga chawo amafuna ampeze sadamu koma kudalibe umboni kuti ampeza kapena waphedwa kunalibe umboni ndiye adatenga kapitolo ija adapita ku palesi kumene amakhala sadampeze Ana ake awiri adaphedwa ku Mosul eh ku city ya Mosul Ana ake awiri aja adaphedwa kumene kuja. Nduna zake zonse zimagwidwa, kupezedwa koma Saddam samadziwika kuti ali kuti. Asilikali a America adapanga ma playing cards. Eh, makadi aja, ma playing cards. Ma playing cards amene aja adaika ku nkhope za anthu onse amene amafunika. Ndipo nkhope ya Saddam idali playing card ya Ace. Eh, Ace ujayo ndi amene adali Saddam. Ndi amayenda nazo asilikali aja akamasaka anthu. Akagwira munthu amamuonesa zimene zija. aliyense nzoti akufunidwa ndi uyu samapezeka kuti ali kuti sadamu sikuti adangokhala chete naye amatulisa amatulutsa ma message o- owauza ah, ma fighters ake ma supporter ake kuti ndilipo tiyeni timenyebe ndilipo tiyeni timenye koma samadziwika kuti ali kuti tsiku lina atazigwira nduna zake zonse sadamu anali ochenjera sadawuze nduna zake za mapulani ake kuti ali kuti koma Chinthu chimodzi chimene chidamgwiritsa, Saddam ankakonda kudya nsomba. Ndiye adali ndi chef wake. Okay? Chef wake ameneyi ankakonda kukagula nsomba zomwe zimawedzedwa pena pake ndipo ankamphikira. Information imeneyi itangodziwika, asilikali a America a intelligence yawo adayamba kupanga track chef uja koma chef uja samapezeka mwamwayi adagwira mwana wake atagwira mwana wake ndikumukwenya ndikumufinya kuti aulule kumene kuli bambo ake mwana wake adakamba za kumene bambo ake amakagula nsomba mukukumbukira video yoyamba ndidakuwuzani kuti sadamu kumudzi kwawo kumene adabadwira kuja bambo ake adamthawa kuja ankakhala ndi mayi ake yekha uja linali dera lotchedwa tikrit hey, tikrit ku tikrit kuja ndi komwekonso kumene sadamu adathawira nkhondo ija itavuta atamulanda capital ku bagdadi kuja adathawa ku palace ananyamuka ndikuthawira ku tikrit koma atathawira ku tikrit sanakakhale ndi azibale ake kudali supporter wake wina kumeneko yemwe adamsunga adampatsa malo ndithu mnyumba mwake nkumamsunga Supporter ameneyo amadziwa zoti asilikali aja akusakasaka ndipo asilikali azafika kumeneko kuzamsaka nde adakumba chitsime chapansi kumpanda kwake eh chitsime chapansi kabowo ndithu kabowo kameneka ndi momwe sadamu amalowamo akamva zoti kukubwera anthu amalowamo kachitsime kameneka kamphanga kameneka amakagona pansipo munali kabedi munali kapaipi kobweretsa mpweya sinali malo aakulu ka- ka- kophaphatika ndi kumene amabisala kunja kukakhala clear nde amatuluka amakalowa mnyumba momwe amakhala momwe amalemba mameseji ake momwe amatumiza mauthenga ake akaona kuti akusakidwa amakathawa amakalowa mmenemo ndiye anampeza bwanji Ndakambatu za chef wake uja amamphikira kuja. Mwana wake adaulula kumene bambo ake adali. Ndipo bambo ake aja adagwidwadi. Atagwidwa bambo ake aja adayamba kufunsidwa kupangidwa interrogate kuti anene basi kumene kuli ndani Saddam. Bambo ake aja atafinyidwa kwambiri ma Americans amanena kuti adapangidwa promise kuti atetezedwa komanso alandira ndalama akaulula. Koma anthu ambiri amanena kuti adafinyidwa, adazunzidwa chifukwa nthawi imeneyo ma Americans adagwiritsa ntchito njira zoopsa kwambiri za ma interrogations. Ngati mudamvapo njira za waterboarding, zimene anthu amavekedwa chiguduli kumutu ndikuwamanga pakhosi osamaona kumene kukuchokera zinthu. nkumangidwa manja, ndi kumathiridwa madzi m'mutu, ndi kumamenyedwa. Njira zimene asilikali a America anagwiritsira kuti anthu adziulula zidali zoopsa kwambiri. Ndiye shefu uja atafinyidwa anaulula. Ee, munthu umafika popanga break, adaulula. Ndi adawauza kuti ndikutengani ndikuperekezani. ndiye kunabwera makasinja tsopano magalimoto a america a asilikali amutenga shefu uja ulendo naye ku tikrit atafika naye ku tikrit kuja analowa naye ku compound kumene amakhala kuja ku compound kuja atafika naye ku compound kuja kutsika, analowa ku mpanda, ndiye anayenda ndi kufika pamene panali ngati zinyalala. Adaloza pamene paja kusalaza ndi kupeza kuti pali chovindikira. Ndiye asilikali aja adatsegula. Atatsegula ndi kuyamba kuunika m'bowo muja, mifuti yao ataloza pamene paja, ndi m'mene mudatulukira mikono ya Sadamu ndi kunena kuti, Don't shoot. Adatulukira m'mene muja ali ndi dzindevu zokhazokha. Moti asilikali a America sadamzindikire. Ee, asilikali amene anapitawo sadazindikire kuti ndi iyeyo. Adachita kumgwira, kumtulutsa, ndikumutenga, ndikupanga swab DNA yake, ndikukapanga test, ndikupanga confirm kutidi ndi iyeyi. Koma samazindikirikanso mmene amaonekera. Okay? Now, chef uyu adadziwa bwanji? Maripoti amanena kuti chef uyu adapita kunyumba kuja chifukwa amakumana ndithu monga ngati ma trusted ma trusted friends amakumana ndi adapita kukakumana ndi Gaddafi ah, ndi Saddam adapita kumene kuja yemwe amamusunga uja uh, ali m'nyumba akukambirana meeting Saddam adatuluka adanena kuti ndikubwera baya I think zomwe zija zomwe amakhala paranoid chifukwa amatha kuzemba malo pamene pamaphulitsidwa kuganiza kuti amupha, iye amapeza kuti wapulumuka. Ndiye meeting ija ili mkati adatuluka, adanena kuti ndikubwera kaye. Atatuluka, I think kaya amayembekeza kuti china chake chichitika, sikunachitike kanthu. Koma nthawi imene ija chef uja adamfunsa ndani, eh, bwana yemwe amasunga uja kuti "Eh, tsopano apapa bwanawa Asilikali atati abwera kunoko ma Americans angabisale kuti? Ndiye bwana aja anamuuza kuti usadandaule pali malo amene tidamkonzera kumene eh, asilikali aja akamanda kubwera amapita kukagona kukabisala kumeneko moti asilikali aja afikako kunoko azungulira zungulirako sanampezepo and adakamuonesa shefu uja pamalo paja that was the only mistake yomwe adapanga chifukwa mwa anthu amene amadziwawo yemwe adaulula anali chef uja atafinyidwa. Saddam adagwidwa adatengedwa kupita ku American base kumene amamsunga ndipo mu chaka cha 206 adatengedwa ndikuperekedwa ku boma la nyuwani la, la, la Iraq kuti limzenge milandu. Adamuzenga milandu ya nkhanza zonse zimene adachitira ma Shia, zimene adapha anthu ma, ma, ma Kurds, eja. mpakana adamugamula kuti aphedwe monyongedwa ndipo mu chaka cha 2006 adagamulidwa kuti aphedwe ndipo adaphedwa monyongedwa public square anthu anabwera kuzaonerera ndipo Saddam adaphedwa zikomo kwambiri ngati mumasangalala ndi nkhani ngati zimenezi osayiwala kupanga subscribe to the black teacher pa youtube zikomo kwambiri